Makosana tingakutsimikizireni kunena kuti m'boma mwavuta osati masewera. Akufuna agwire ma ghost workers komanso ndekuti anthu onse amene alibe zilolezo zonena kuti no azigwirira ntchito koma ndekuti analembedwatu ntchito mpakana kumadya ma salary. Ndeta akuti mukhala audit tu komakamba kuti audit yonse nde chani so zimenezo kufufuza bwino bwino unalembedwa ntchito motani kalata yako ili kutino kodino zinakhala motani ee he ayi tifotokoze bwino bwino kutino kodino zikhala motani chabwino Mlembi wamkulu makamaka ku ofesi ya president komanso cabinet Justin Saidi komansotu nda Shadreck Namalomba amayankhulana ndi atolankhani makamaka kufotokozera kunena kuti Akutitu iwowo apanga chilinganizo kuchoka ku boma kuti no agwire ma ghost workers onse, anthu amene iwowo alibe zowayenereza kuti azigwira ntchito m'boma komano anapezeka kuti agwira ntchito eh. Enawo alibe mapepala komanso enawo ndi oti ndi ma ghost basi. Anangoikapo chidzina cha munthu koma munthuyo samagwira ntchito, kulibeko zinthu ngati zimenezozo. Ndiye akuti chomwe atachite ndi chonena kuti. Kuyamba pa 9 December 2025 uno kukafika pa 6 February 2026 ndekuti adziitanano munthu wina aliyense eeh kwina kulikosetu kaya ndi ku unduna oyang'ana zamaphunziro aziitana kani mphunzitsi wina aliyense bwera kuno tiye mapepala ako ali kuti awa ijeni yako ili kuti mm ok kalata yako imene inalembedwera ntchito ndi iti ndi iyi Ok tione Oooh ya sure basi ngati zipita uli bwino bwino achonga iwe amene alephere kupita kumenekoko akunena kuti zimenezo zingotanthauza zonena kuti no adula salary yake munthuyo sadzilandiranso salary ndekuti basitu ntchito ikhala yaumapo nanga tinganene chani munthu akudulira salary sindekuti basi ntchito yaumaponso pamenepo koma kuti zimene atachite ndi zimenezozo funso komakamba zonena kuti Kodi target yeniyeni ndi chani? Akunena kuti no. Akaunika bwinobwino kuti ndi zonena kuti no. Ndalama zambiri zikuthera kulipira ma salary a anthu. Ndipo no mmene akuti ndalamazo zakwelera, zakwera kwambiri kunena kuti no. Anthufe tikapo tikapereka msonkho kunena kuti rate makamaka Shadreck Namalomba amafotokoza nja tu tikapereka msonkho ifeyo ngati a Malawi, K100 ina iliyonse, K38 Ikumakalipira ndekutino antchito m'boma ndekuti patsala penepaja kaya ndi kaya ndi 60 chani oye si 60 patsala ndekuti 62 kwacha so 62 kwacha ijayi ikaoneno ikagule mankhwala ikapange ipange zonena kuti ikonze misewu ipange siikugwira olo mpang'ono pomwe. zikutanthauza zonena kuti ndalama zambiri zikuthera kulipira anthu ogwira ntchito m'boma nde akufuna afufuze kuti nchifukwa chani chiwerengero cha anthu ogwira ntchito m'boma chakwera chonchi akuti makamakatu kuyamba mu chaka cha 2022 kumadzafika nde kutino chaka chinochi cha 2025 ndetu kukwera kwa chiwerengero cha anthu ogwira ntchito m'bomaku nkonena kutino Kukhoza kukhala kwabwinobwino ngati sikukukhudza ndalama zimene boma likuononga komano akunena kuti poyambapotu mu 2022mo nde kuti boma lima- limaononga ndalama zomakwana 400 biliyoni 400 chakuti biliyoni kulipira anthu ogwira ntchito amenewa koma panopano tsopano boma likuononga ndalama zomakwana Wani pointi chakuti triliyoni, osatinso kunena kuti biliyoni iyayi, wani pointi chakuti triliyoni, osati kungokwera ndi taimsi thuu yokha komano kumakwera nde kuti mwina ndi ka taimsi thrii, eya, nde ndrama zambiri zikuonongedwa kulipira anthu ogwira ntchito nde afuna afufuze bwino bwino kuti ogwira ntchito ndi ndani osati kuti afuna achotse ntchito yayi koma adziwe kuti kodi izi ndalamazi zumapitadi kwa anthu ogwira ntchito kapena mwina mwake anaikamo mwina anthu ochuluka kwambiri onena kuti ndi ma ghost workers anthu amene no iwowo si, kuli- si anthu iyayi eh, bwana wina wake anangolemba basi system kuti kuipanga system kuti pazionetsa ngati pali anthu 5 amene akugwira ntchito pamenepo nde ndalama zonse zija zimakagwera mu akaunti yake afuna afufuze zimenezo kuti no achose zonsezo wina aliyense amene analembedwa ntchito ndiye kuti akuti apititse tu eh, ayikatu zinthu zambiri akuti apititse id yake cha nzika akuyenera apititse ndiye kuti no uh, letter of appointment eh, kalata imene ya ntchito atalembedwa ntchito komanso nde kuti apititse ma certificate ake onse komanso akuyenera nde kuti apititse amene ali ngati maziphunzitsi manesi akuyenera apititse ma license awo amayenera akhale ndi ma license nde ngati maziphunzitsi musanakalembese mukuyenera mukuyenera mukalembese kuti mukhale ndi ma license cholinga chonena kuti no mukapitise kumeneko fa kuti amene sazapita kumeneko nde kuti yake yaumapo ndithudi eh zilipo tapapa pamene pavutire kwambiri mponena kuti Kodino anthu amene anang'amba makalata otino akuti takulembani ntchito kuno chani chani aujeni takulembani ntchito kwakuti kwakuti kunoko pa tsiku lakuti lakuti ena makalata amenewo anang'ambang'amba ena anakagwiritsa ntchito ngati matishu amenewo ziyathera bwanji e, mafunso ndi amenewo ziyathera bwanji ndikukhulupirira kuti boma likhalabe nde kuti mwina mwake ndi ah, ma provision ena othandizira kunena kuti no Ngati munthuyo akapanga show up kukaonetsa mapepala ake ndi zina zoterozo, mwina akhoza kukapanga track. Komanso zimakalata zija zikalembedwa, ntchito ya ma secretary imeneyo ndekuti ndi kuzisunga. Ali ndi zimakope ndekuti mwina mma computer chani akapange check mmenemo kuwathandizira anthu ngati amenewo. Komano ndi idea yabwino kwambiri yotino ithandizire makamaka kungodziwa zonena kuti kodino ogwira ntchito mbomawo ndi atino? Ndalamazo zupitadi kwa anthu kapena zumapita kwa ma ghost ena ake eti? Zikatero ndiye kuti mwina mwake system ija ndikupeza kuti yakilinidwa bwino bwino. Ayi mmenemo ndi mmene zikuyendera. Ah, anthu amene akugwira ntchito m'boma mwina sanakuuzeni kaya ndi abale anu. Komano eh, ifeyo anabwera odzatiuza kuti eh, kwavuta amwene akuti tipititse makalata amene anatilembera ntchito amwene ndataya. Okay. Nde ngati sanakuuzeni muzingoona kuti ali pa pressure kwambiri. Makamaka amene mwina anataya zinthu ngati zimenezo. Amene mwina analowera pa window zikhalabe zovuta, enaakebe ndithu ntchito zawo ziuma komabe I think anthu adzikagwira ntchito ali ndi zowayenereza eti ee misonkho idzipita kwa anthu amene pogwira ntchito atiuza kuti anthuwa zowayenereza ali nazo ayi mmenemo ndi mmene zilili inu mukuiona bwanji imeneyi abweranso ndi ina ina apa mukhoza kutiuza maganizo anu mu comment section koma ndekuti kumatiuza molemezanso maganizo anzathu akuti